An lamɛnbaaw ani an filɛlibaaw an ka fiɲɛ siraw fara an ka bɔlɔlɔ siraw kan savoir media ka fara an ka radio application kan play store ale sanfɛ fo ka taa se senu ma www.savoirfm bamako aw minnu ni aw b'a kan ka an lamɛn nin waati in na an b'a fɔ aw ye aw bisimila an ka jɛmukan mandi ale kɛnɛ kan ni o bɛ tali kɛ carrefour musical la Carrefour musical i n'a fɔ a tɔgɔ b'a ko fɔ araba o araba an bɛ wele bila mali seko ani dɔnko walankataba ŋwana dɔw ma minnu ni u yelekelen don bibi na ni sanga b'u la uh, minnu i ka dɔn k'a fɔ n'u cɛsirilen don seko ni dɔnko walankatali na siraw fɛ an bɛ olu bisimila an ka platoba ye ale sanfɛ bi an ka dɔgɔkun mɔgɔ welelen o de bɛnna prince momo kane ma n'i ko prince momo kane tɔgɔ caman bɛ a la bibi na mali kɔnɔna na dɔw ko musow ka prince ɔ ayiwa o kuma caman kɔni fɔra ka tɛmɛ nka a yɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ plato ye ale sanfɛ an nana nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali tɛnkun a la i ka dɔn k'a fɔ min ye an ka tiyatiribɔlaw ka taa se i ka dɔn an ka artisiw ma jeli bɛ o la fo ka taa se bamanan dɔnkilidala bɛ o la an bɛ wele bila u bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen don nataw kɔnɔ an ka nin baro ale kɛnɛ kan kumaso nɔrɔma in kɔnɔ le défenseur des femmes de tɛna sidney o la sa kuma ji tɛ caya i n'a fɔ maaw perese bɛ ka an makɔnɔ nin waati na an ka page sanfɛ prince momo kane i yɛrɛ ɲɛ bɛ a la savoir fm media o bɛɛ lajɛlen ko k'i k'i bisimila an ka plateau ba in ale sanfɛ inshallah alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tulo b'an na ani fɛn fɛn ɲɛ b'a la ani fɛn fɛn ma y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen folen don prince de bɛ arajo la bi n'ala sɔnna a ma

Ka bon ne bangera kɔrɔfɔfari ka kɔrɔfɔfari ne ba tɔgɔ ye ayisa n fa tɔgɔ ye seku ka an yɛrɛ an nana mali kɔnɔ baara de kama ne yɛrɛ bangefari baara de an se mali kɔnɔ

bi i bɛ sira min kan an bɛ se k'a fɔ a sira ka gɛlɛn kosɛbɛ artiste caman bɛ yen u mɛnna sira kan ka sɔrɔ u ma lakodɔn i bɛ se bi e bɛ y'a daminɛ maa caman kɔfɛ i lakodɔnna maaw fɛ bi diɲɛ bɛ k'i ka dɔnkili dumanw lamɛn mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ o b'a jira k'a fɔ e y'i cɛsiri mais artiste ya in nana cogo di Prince Momo voilà bon artiste ya nana cogo min na wagati min na an tun ye denmisɛnya la U ye n don kalan na n donna duguma kalan na chaque mercredi aha madrasa oui madrasa kalan voilà donc chaque mercredi soir u tun b'an bila ka dɔnkili da quoi en fait u tun b'an bila ka dɔnkili da la jeudi an tɛ na donc o dɔnkilida in kɔnɔ bon mɔgɔw nana fɔ ko ne kan ka di ne kan ka di bon u nana o fɔ bon dɔnkilida fana nana don ne hakili kɔnɔ N pe pe voilà fo a nana kɛ n bolo voilà mais i ye dɔnkilida daminɛ ani bi cɛ Prince Momo Kane ayiwa an bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ sira jumɛn kanu ka taa dɔnkilida fɛ

a bɛ art kɔnɔna de mɔgɔ min ma misiki kanu kosɛbɛ o de b'a fɔ ko ne ye nin de kɛbaga ye ne ye nin de kɛbaga ye ne tɛ se nin na bon comme ça i b'a sɔrɔ e ye o de kanu sinon ne yɛrɛ ye misiki de kanu ne ye misiki kanu i bɛ taga caman taga fan caman sɔrɔ o la voilà min tɛ mandingue ye min tɛ bamanan ye bon i y'a faamuya voilà misiki yɛrɛ de ka di ne ye

ni diɲɛ bɛ yɛlɛma cogo min na i bɛ yɛlɛma ten mais kana yɛlɛma kojuguya fo k'i kun ci mm. i y'a faamu mm. sinon ne dɔnkili laban dɔ la kalima ye mm. bɛɛ b'a dɔn k'o ye zigiri ye o n'o dara san o dara san de o wala min filɛ ka jara dɔnkili min tɛmɛna san o dalen kɔfɛ kalima bɔra o ye zigiri ye o de kama n ko ne ye misiki yɛrɛ de kanu ne ye misiki yɛrɛ de kɛ zigiri m'a kɛ bamananfɔli m'a kɛ sa ne de misiki yɛrɛ de kanu en fait donc jateminɛ t'o la le problème c'est a kana fɔ wari fɔ tan ye silamɛ voilà kana kɛba ye kana fɔ wari fɔ tan ye silamɛ ye so ye silamɛ ye ka n'u kuma su su n'a bɔra la fɛ bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ misiki kɔnɔ cogo min na i b'o de fɔ jamu o tɛ zigiri ko la o tɛ bɔ fɛn tɛ da da

Voilà. Ok, halisa an bɛ to ɲininkali kɔnɔ Prince Momo Kane ɛ min ye bi bi in na Mali kɔni bɛ i ka dɔnkili lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ɛ an b'a fɛ k'a dɔn yalima k'a fɔ ɛ album b'i bolo sugu la wa? Awɔ album fila bɛ n bolo mais n ma sabanan kɛ sinon fila bɛ n bolo. N sera ka album fila sabanan daminɛ mais n y'a jɔ. Voilà. Mais i bɛ se ka hakili lajigin fitinin dakuru damadɔ ko waati o waati ni ko bɛɛ n'a waati i ye sajuli bɛ mun ye nafolotigiya tuma don ko bɛɛ n'a waati ko faantanya tuma don ko bɛɛ n'a waati ko jamatigiya tuma don ko bɛɛ n'a waati n'i ye muso dɔ ye muso ma furu o ko muso ye sungurunba o ma tuma de miiri. o ko muso ye yaalala o ma tuma de miiri o ko muso tɛ furu kɛ la o ma tuma de miiri o ma ko bɛɛ n'a tuma ye ala bolo o album na mhm. caman ti wa. donc eh, n b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw ɲɛ bɛ an na nin waati na an ka page facebook sanfɛ ka fara an ka chaîne youtube kan savoir media. Ani a ka dɔn ka fɔ Savoir communication minnu fana bɛna jɛmukan in lamɛn kɔfɛ arajo Savoir FM Mali fiɲɛsiraw kan a ko tun ka di an ye k'an ni Prince Momo Kane ka se ka baro bi kosɛbɛ kosɛbɛ ka da a kan carrefour musical bi bɛna kɛ an ka 2022 jɛmukan kuncɛ ye donc Prince Momo Kane de ye chance sɔrɔ ka na o kɛnɛ kan sanni ka taa ɲɛfɛ o ye e yɛrɛ bila yɔrɔ jumɛn na Jumɛn i ye chance sɔrɔ arajo Savoir FM bɛ jɛmukan min sigi sen kan Savoir Média kan nin bɛna kɛ a jɛmukan kuncɛ ye 2022 kɔnɔ o bɛ e bila yɔrɔ jumɛn fɔlɔ bɛɛ bɛ sigi ka ko laban ne kɔnɔ nka ni ne kɛra 2022 nin laban ye a diyara n ye kojugu kojugu pa a ye mɔgɔ fana y'a laban na a diyara n ye a diyara n ye fo ka damatɛmɛ nka nimisa tɛna bɔ a la inshallah

kana wari di ne ma a barika woloba sɔrɔ la kana sanu di ne ma a barika woloba ɲuman na ah. kana lulu di ne ma ala barika ne woloba ɲuman na a to n ka ala fo ka barika da ne ba ye sɛbɛn kɛ merci bien Prince Momo Kane de bɛ an bolo kɔrɔ an ka plateau nɔrɔma in ale sanfɛ carrefour musical ale jɛmukan kɔnɔna na, wayi, ɛ Prince i dɔnkilida kan ka di kosɛbɛ n'est ce pas i bɔra k'a fɔ an ye ko album fila de b'i bolo sugu la, wayi, yalima k'a fɔ i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ o album ninnu labɛnni na Bon yanni album ka labɛn gɛlɛya sɔrɔla a la parce que e tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔw bɛ fɛn min namɛn ka tila k'a fɔ k'i bɛ da ko ka sunɔgɔ i sago ma o tɛ se ka kɛ e tɛ se ka da ka sunɔgɔ ka tila k'i bɛ bila cɛw ɲɛ o man nɔgɔ dɛ donc bɛɛ b'a dɔn ko art kɔnɔna ka gɛlɛn kuma tɛ album dilan wagati ma a studio ko b'a la a clip ko b'a la danseurs ko b'a la wa n'i ma dɛmɛbaga sɔrɔ yɛrɛla ninnu na c'est pas un peu facile donc a man nɔgɔ kosɛbɛ yalima i ye dɛmɛbaw sɔrɔ minnu y'i dɛmɛ ka cassette ninnu labaara wa bon alhamdulilahi an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu b'an dɛmɛ u b'an dɛmɛ don u t'a fɔ ko karisa nin minɛ ka cassette dilan e yɛrɛ de bɛ hakili sɔrɔ k'o kɛ Donc olu kɔni dɛmɛ kɛra i ye voilà i yɛrɛ k'i ka baara kanu b'i la i yɛrɛ de bɛ hakili sɔrɔ ka i ka baara o da fɛ c'est ça kɔrɔbayara dɔnkili yɛrɛ yɛrɛ ka di prince i n'a fɔ an k'a fɔ cogo min c'est ça ok an kɔni ɲɛ bɛ i ka clip dɔ ja la an ka écran sanfɛ vraiment an b'a fɛ ka dɔn clip joli bɛ prince momo kane bolo bi eh bon prince ka clip tɛ se ka compter koyi a ka ca eh hali sisan dɔ bɛ sen na awɔ dɔ bɛ sen na tɛ se n t'a da dɔn d'accord ok An b'i fo k'i waleɲumandɔn an ka baw an filɛlibaw prince uh, momo kane artiste mandi min bɛ ni a tɔgɔ bɛ kan ka kɔbaw tigɛ ka baw baw yari a bɛ ka don a lakodɔnnen don diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi art domaine kan ka d' a kan ale bɛ genre caman kan i k'a dɔn k'a fɔ bamanan dɔnkili fara musique moderne kan a b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka d' a kan a ko musique yɛrɛ de ka di ale ye fɔlɔ a bɛ ka dɔn maliens tun hakili la k'a fɔ prince bɛna to zikiri dɔrɔn sira kan sabu mun nana to prince ye a ko falen joona prince bɛ zikiri kan koyi halisa e n b'a kan parce que n'i ye a ka dɔnkili minɛ k'a lajɛ Dɔnkili da kun ye min ye n'i ma waajulikɛla ta mɔgɔ caman bɛ u tɛ waajulikɛla lamɛn mais n'u ye dɔnkili da mɛn dɔrɔn a bɛ hakili d'i ma bon n'i ye jate minɛ dɔnkili wajibi don ne bɛ lamɛn n'o de fɔ ko wajibi don bɛ lamɛn parce que n bɛna min fɔ a b'i kun kan i bɛna lamɛn wajibi de i bɛ kuma foroba la message foroba n'i ye foroba kuma fɔ bɛɛ b'a niyɔrɔ t'a kɔnɔ o. D'accord. mais n'i taara kuma fɔ min ye mɔgɔ kelen niyɔrɔ ye Mhm. o tigi niyɔrɔ de y'o ye C'est vrai. mais n'i ye bɛɛ ta bɛɛ b'a lamɛn ne ka eh, badenya son dɔ bɛ yen Mhm. a santa n'i ma badenya santa ye i man'i ban i baden na o badenya santa tɛ mɔgɔ min ye ne wele nin na a ko karisa n ye n kali ala la ne ni n balima kun tɛ bɛn mais don min na n ye nin lamɛn n kasira de ka sɔrɔ ka taa yafa ɲini hmm? yɔrɔ tɛ waajuli ye ko ne sigira ka waajuli kɛnɛ sigi euh, donc dɔnkili ye fɛn dɔ de ye wajibi don mɔgɔw b'a fɔ ko ne ka dɔnkili ye zikiri de parce que ne bɛ minw fɔ a la a bɛ faamu k'a bɛ maa waaju kosɛbɛ donc c'est comme prince bɛ ladilikan de fɔ c'est ça c'est ça la plupart ne ka dɔnkili fanba y'o de ye mais prince momo kane i ka inspiration o bɛ bɔ min inspiration bɛ bɔ n yɛrɛ de la n y'o fɔ n ko adamaden sɛgɛlen mɔgɔ sɛgɛlen mɔgɔ min sɛgɛla kunun n'a ko a bɛ dɔnkili da a bɛ se ka kuma dɛ parce que fɛn b'i kan hmm. da la k'a fɔ k'a tɛmɛna i ɲɔgɔn kɛmɛ kan donc n'o ko a bɛ dɔnkili da kɔni donc i b'a fɛ k'a fɔ an ye kununko kun ka gɛlɛn kunun kun ka gɛlɛn vraiment i bɛ se k'an da don kɔrɔlen dɔw la ka hakilinajigin fitinin kɛ an filɛlibaaw ye wa wayi kunun kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mhm. kunun kun ka gɛlɛn mais mhm.

video fitinin filɛ inshala video min kɔnɔ mhm. prince momo kane mhm. i ko k'i i tun ye mécanicien ye oui. Eh, yala i bɛ se k'a tiɲɛtigiya an ka plateau kan wa eh, adamaden i ma min kɛ n'i y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mhm. mɔgɔw t'a dɔn ni e y'a kɛ mais e tigi b'a dɔn e y'a kɛ min ye patɔrɔnya la ala b'a dɔn ye min kɛ o donc ne ye mécanicienya kɛ wa n ma dan k'a kɛ dɛ n ye sɛgɛn de k'a laminɛ i sɛgɛnna min kan tiɲɛ na kojugu hmm? sadi mhm. adamaden mhm. diɲɛnatigɛ ko bɛɛ fɔlɔfɔlɔ ye kɔngɔ de ye n'est-ce pas ni kɔngɔ t'i la ka ban ko tɔ ye mhm. ala de bolo nka ni kɔngɔ b'i la ko tɔ tɛna ɲɛ sɔrɔ tant que kɔngɔ b'i la o bɔrɔ fabali tɛ jɔ dɛ a tɛ jɔ dɛ bon ka ne to mekanisiyɛnya hukumu kɔnɔ ni tilela waati mana se parce que ne tun bɛ daraka dun so mais n'aw nana baara yɔrɔ la yanni tilela wari ka d'aw ma hɛrɛ t'aw kan wa wari bɛ d'aw ma n kalen ala la dɔrɔmɛ tan don dɛ dɔrɔmɛ tan Ala tulo bɛ n na a ɲɛ bɛ n na mais o y'a sɔrɔ i si bɛ san joli la o y'a sɔrɔ denmisɛnya hukumu kɔnɔ mais n tun tɛ denmisɛn sugu ye d'accord hmm, dɔrɔmɛ tan ayi bon mhm. ne tun bɛ taa min san o tun ye pilakali de ye mhm. bon fo o tora o nana diya ne ye mhm. parce que o de tun bɛ ne fa n'i taara o tan ta san ka ji min i bɛ tɛmɛ bon o fira misi kɛ ne tɔɔrɔ la fo o dumuni fana nana dege ne la o kɛra ne ka fɛn dunta ye donc sɛgɛn min tɛ se ka fɔ an b'o to ye an bɛ tɛmɛ dɔw kan ani an filɛbaw an b'aw fo ka dɔn k'a ɲini aw fɛ aw minnu b'a kan k'an filɛ an ka page facebook kan waati na ka partager prince momo kan l'artiste confirmé n'ale de bɛ ka masala nin waati na prince an y'a ye waati dɔ kɛra i ye mali eh, jamanakuntigi furancɛla fanga maa ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita mhm. i y'a fasa da eh, an b'a fɛ k'a dɔn mhm. an n'an filɛlibaw mhm. ka d'a kan mɔgɔ caman ye question pose an kunna k'a fɔ n'an y'i sɔrɔ an k'i ɲininka o la yalima k'a fɔ eh, prince momo kan y'o kɛ ka da kun jumɛn kan Ne kɔni bangera Cote d'Ivoire mhm. mais ne ye malien de ye adamaden man kan ka fili a yɛrɛ ma mhm. jɔn kan'i faso jira i bolo jugu la dɛ voilà mhm. eh, ne ka kulusi nɔgɔlen bilalen nin taara a ta k'a ko k'a dulon juru la ni ne nana n bɛ mun de fɔ a ye i ka kan k'a barika da voilà Donc bɛɛ tun b'a dɔn mali bɛ situation min na gɛlɛya tun bɛ yen fɛn fɛn mana sigi o tɛna se k'a bɔ fɛn fɛn mana sigi mais ni mɔgɔ min sera ka l'effort kɛ ke fɛ aw min artiste ye a bɛ courage de don a la a b'a mabalima a ko bɛ diya mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ fara aw kan k'a dɛmɛ ka baara kɛ anw artiste n'an ko sisan ko bon karisa e bɛ tan e bɛ tan e bɛ tan an bɛ lamɛn o n'est-ce pas an bɛ lamɛn o hali n'an ye nkalon de nɔrɔ i la an bɛ lamɛn parce que an an lamɛnlen don mɔgɔ min lamɛnlen don n'a ye nkalon tigɛ a ka nkalon dɔn man di parce que a lamɛnlen don diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn donc mɔgɔ don jamana ɲɛmɔgɔ ye baara min kɛ hali jamana wɛrɛw bɛ k'a féliciter kuma tɛ maliyɛnw ma o de y'a to o de y'a to parce que a ko diyara ne yɛrɛ ye a ko diyara e a ko diyara ne parce que ne yɛrɛ mago bɛ cɛ de la an bɛ don min na i n'a fɔ bi bi eh, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ko ka di ne ye a kanu bɛ n dusu kɔnɔ kojugu donc ne ye morceau saba wa naani de da Asimi na morceau naani naani n t'a ɲininna k'a ye ala yebaga n'o fana tɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na mhm. m'a kɛ n k'a ye mhm. m'a kɛ a ka fɛn di yan wa a kana fɛn di a kana a dɔn n ye yɛrɛ ne m'a kɛ o kama n tɛna a kɛ o kama n y'a kɛ a ko ka di n ye wala n bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o de ye nin n tɛ se ka marifa ta o m'o de fɔ sisan ko n'i y'a ye ni kɔrɔ b'a jira nin ye e fana ka dɛmɛ de ye ka ɲɛsin asim ma c'est ça c'est ça mais a ka di an ka ɲɔgɔn ye wa a man di an ka ɲɔgɔn ye mun na voilà ni ala de y'a latigɛ dɔrɔn voilà sinon a man di an ka ɲɔgɔn ye a b'a ka ci la n bɛ n ta la e ko ne da ka di a banna a banna c'est pas plaisir voilà bon sinon bɛɛ b'a dɔn ni ne ni asimi ye ɲɔgɔn ye hɛrɛ don mais ala de ye hɛrɛ tigi koyi min bɛ asimi bolo a ta de y'o ye ala bɛ min di ne ma o de ye n ta ye voilà kalas d'accord maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka prince momo kane ka nin morceau in lamɛn aw minnu tun bɛ ka ɲininkali sɛmɛ k'a fɔ prince momo kane a yeko tan ni fila a bɛ morceau kura dɔ bɔ eh, mali furancɛla fanga maa ɲɛma na ni o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ colonel asim goita k'a fɔ i b'a sɔrɔla k'a fɔ lien dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walima i b'a sɔrɔla k'a fɔ colonel asim goita a bɛ ka fɛn dɔ di momo kane ma dogodogonin dogo la a bɔra k'a fɔ an ye sisan k'u ma ɲɔgɔn ye ban wa hali n'a ye mɔgɔ ci a ma o tigi ma se yen wa i k'a dɔn ale yɛrɛ fana ka laɲini tɛ ɲɔgɔn ye a y'a kɛ kolonɛ asimi goita yɛrɛ kanu de kosɔn kɔrɔ b'a jira k'a fɔ eh, furancɛla fanga maa ɲɛma o kanu bɛ prince ma i bɔra ka fasa duman min da kolonɛ asimi goita la mm. an b'a ɲini technicienw fɛ ni labɛn sabatila mm-hmm. an bɛ écran lajɛ ka fitini lamɛn morceau in na inshallah

D'accord prince momo kane i yɛrɛ bɔra ka clip in lajɛ vraiment a diyara kosɛbɛ président asimi goita kan ka fɛn caman kɛ e ye hali ni a ma ɲini a fɛ ka d'a kan mɔgɔ min bɛ a ŋaniya siri ka nin dɔnkili nasugu da mɔgɔ la tigi kan ka récompensé i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko i y'a da kanu de kosɔn vraiment y'a to i y'a da vraiment euh, prince euh, momo kane bi bi in na mm -hmm. an b'a fɛ k'a dɔn inshallah yalima k'a fɔ eh, album fila b'i bolo mm -hmm. i ye chance sɔrɔ ka concert dɔw labɛnna ayiwa bon concert ko la mm -hmm. n ma kɔnsɛri ba labɛn yan fɔlɔ mais kɔdiwari kɔni n ye a labɛn yen parce que yen ye n bɔdugu ye olu bɛ n dɔn ka tɛmɛ yan kan fɔlɔ kɛ ye awɔ kosɛbɛ mali la yan i ye chance sɔrɔ ka featuring kɛ ni dɔw ye wa ayi n ma featuring kɛ ni mɔgɔ ye fɔlɔ mais prince yɛrɛ ka idole ye jɔn ye ne ka idole ka ca aritisiw la ka ye dɔli ka ca tɛ ban ne yɛrɛ tun ye mɔgɔ min kanu yɛrɛ yɛrɛ ye fɔ a mɛnna Salifu keyita keyita e nɔ y'a kanu a mɛn n bɛ se ka dɔ da ye parce dɔ kɔfɛ a fana bɛna sigi a bɛ nin ja in filɛ a fana y'a dɔn k'a fɔ denmisɛnmi dɔw bɛ a kɔ minnu bɛ se k'a ɲɛji cɛ don na tɔw la ɛɛ bɔn o ye tiɲɛ Dununya tɛ na dunya tɛ na dunya dunya tɛ dɔyalama ye e dunya tɛ ne a dunya tɛ ne du sigi ni dutigi le ma duba dɔ sigi ka jatigi le ma na na dugu sigi ni dugutigi le ma duguba dɔ sigi ka jatigi le ma an sigi ni masa le ma an sigi ni fama le ma dunya bɛ sigi le fama ba ni ma le bi masa fanu sere janfa fɛn dɔ ye kabako rɔ Ni mɔgɔ min bolo b'i la juguba dɔ ma fana yɔrɔ ɲɛna dɔ b'a d'a ma kɛɲɛ yɔrɔ dɔ b'a n'a kɛ ko naare in fa ni wolobaliya tɛ jaa miiri ma ɲi n'a tola kelen na miiri le ma sara n'a fa don dɔ ko nka ko kɔnɔ ka siran na kolo kɔnɔ ni mun de fɔlen a ko mun de ko dama bidiya i ka dugukolo k'i sen na sabara di ka sankolo dama k'i kunna fugula di a ka ca merci bien Voilà aw yɛrɛw bɔra A ka kow ka ca. ka a lamɛn nin waati in na Ouais. vraiment nin ye Salifu Keyita ye o kɔfɛ N'est-ce pas? artiste jumɛnw de ka di e ye o ka ca o ka ca o tɛ ban ka i da don damadɔ la ka ɲɛfɔli o k'an ye. ka ca hali tikɛn ee non n tɛ Hali tikɛn tikɛn tɛ. wala n tulo fana kanu ko ye Euh, mais o o Prince kɔni bɛ a sira bɛɛ kan bi bi in na ko ne m'a fɔ ne ye musique yɛrɛ de kanu wa donc n'i ye musique kanu o b'a to i bɛ se ka i bɛ fɛn fɛn laɲini i bɛ se ka kɛ c'est ça

a tɛ jɔ n dalen don a la ka d'a kan i dɔnkili da kan ka di kosɛbɛ prince mo kana an y'a ye i ka laginɛ concert dɔ senfɛ i y'a fɔ i ka page facebook kan ko dɔ ye mobili d'i ma laginɛ kɔfɛ an tilala ka yɛlɛ i ka tiktok sanfɛ an y'i ka jaw sɔrɔ yen i ko mobili min kun dir'i ma k'i ye accident sɔrɔ ni a ye mais est ce que i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye mobili sɔrɔ ani accident voilà ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye accident yɛrɛ sɔrɔla cogo di accident in an taara n terikɛ dɔ de bɛ yan malamini sila a tun bɛ faransi a tun bɛ faransi donc a nalen a ye n wele ko a ye coupe dɔ de organiser a ka dugu ra barawuli k'a tun ka di a ye ne ka taga ne ka kɛ artiste invité ye a don sema ne yɛrɛ y'a fɔ a ye n ko tiɲɛ na tagali a ka di ne ye parce que ne ye morceau bɔ e la an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'i ye morceau bɔ mɔgɔ min na n'a ko ko karisa n b'a fɛ i ka na nin na i b'a sɔrɔ a ko bi diya i la bon ne ko n tɛna se ka bɛn a ma maintenant ko ko mun na n y'a jira a la n ko n bɛna dɔw ka mariage kɛ n tɛna se ka taa bon directement n terikɛ dɔ bɛ yen Amadu a y'o wele o ye n wele n y'o kuma kelen de fɔ o ye n ko bon n ko n bɛ tila k'u rappeler o fana tilala ka manager wele manager ye n wele bon n ma se ka ban u bolo. Donc directement n ko problème tɛ n bɛ taa mais ne tɛna se ka taa ni mɔbili bon manager fana nɔfɛ mɔgɔ ye mɔgɔ naani ne yɛrɛ ye mɔgɔ duuru directement an ka taa voilà n'an bɛ taa ni mɔbili n'an taara ni mɔbili an sera barawuli an tilalen dumuni na an wulila ka taa tamani comme an ye da denmuso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ seda bannen na an taalen tamani an retournertɔ ka bɔ tamani pneu de ci entre tamani barawuli an yɛrɛ tɔ tun man jan barawuli bon pneu cira mobili wolokila ka taa jɔ si la mɛ an tun ye mɔgɔ duuru mɔbili kɔnɔ a bɛɛ tun ye cɛ ye mɔgɔ saba olu kirinnen labɔla wa ne yɛrɛ bɔra n yɛrɛ ye mm-hmm. manager bɔra a yɛrɛ ye mm-hmm. mais ne bɔlen ne ɲɛnaminina de ne ma se ka wuli mm-hmm. donc ko kɛra tan mais Dieu merci foyi ma foyi ma an si sɔrɔ n teri dɔ de bɛ o de ye kolo sisi kolo karila se kolo dama dama karila o sisi la mobili yɛrɛ bɛ cogo di bi mobili l'état man ɲi parce que n'i mobili l'état lajɛ ka anw yɛrɛ lajɛ ala de y'an bɔ dɔrɔn sinon accident dɔw tɛ nin sɔrɔ mɔgɔ bɛ to o la voilà mais n'ala ye ala ma jɔn latigɛli dan fɛn min na sa i bɛ bɔ o la quoi donc an yɛrɛ tilala k'accident lajɛ k'an yɛrɛ lajɛ an ye ala de fo ka fara a kan parce que ala de y'an bɔ voilà ni mɔbili ka ko don ala de y'a di ni min bɛ yen Mm-hmm. o de b'a caman sɔrɔ ala bɛ fɛn bɛɛ caman di mɔgɔ ma fo n'a kɛra ni ye ala bɛ mɔbili tan kalifa cɛ kelen na mais a bɛ ni kelen de d'i ma ko ni ni kelen in bɔra ka ban o ye ni ko nɔgɔyalen a mɔbili mɔbili i bɛ yen don donc ne dalen b'a la a ɲɔgɔnna caman insalaah an fana b'a ɲini ala fɛ bɔlen kɔfɛ nin plateau in sanfɛ a tɛna mɛn i bɛna mobili sɔrɔ bi ala kɛ fɛ ayiwa n'o kɛra misi fɛ o ɲini fɛ k'a ɲini an filɛlibaa bɛɛ lajɛlen fɛ bi kanubaa minnu bɛna an filɛ n'u seko ma kɛ fɛn o fɛn ye mhm. k'o kɛ ka ɲɛsin Prince yɛrɛ kanu kosɔn an bɛ taa ni a ka dɔ ɲininkali ye halisa Prince an ka waati tɔ man ca émission kɔnɔna na an y'i ka morceau dɔ lamɛn i b'a fɔ morceau in kɔnɔ ko i la musokɔrɔba Bɔra kan na k'i ba de ye i la lagare ye e ye morceau sɔrɔ ka ban Momo Kane an tun b'a dɔn lagare lagare kan ka kɛ mɔgɔ sinnaban de kan ka kɛ lagare lagare e bɛ se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye san san ni nin yɔrɔ in kan sisan sisan e y'o morceau sɔrɔ ka ban wa ne y'o bila kunun dɛ Ok ne ka lagare de ye n ba ye kuma kɔrɔma don yɔrɔ ba b'a ka lagare minɛ cogo min i b'o dɔn kɔni han ba b'a ka lagare minɛ cogo min e b'o dɔn est ce que kɔrɔ tɛgɛ bɛ se lagare ma kɔrɔ tɛgɛ tɛ s'a ma dɔgɔ tɛgɛ tɛ s'a ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ s'a ma wa ba tɛna foyi san k'a don dugu kɔnɔ ni lagare ta ma sɔrɔ a la dɛ bon ni ne ko n ka lagare de ye n ba ye o b'a jira k'a fɔ ne jantolen don n ba la i n'a fɔ ne yɛrɛ ka lagare ye mɔgɔ tɛ se ne ka lagare ma cogo min n t'a fɛ maa ka se n ba ma ten i ye kuma in faamu wa ko in na cogo de ne ka lagare de ye n ba ye c'est comme ba yɛrɛ b'i janto den na cogo min dɛ ne yɛrɛ jan bɛ n ba la ten ne voilà i y'a faamu an bɛ foli di a ma nin yɔrɔ la an kɔni ye morceau in sɔrɔ kunun ko n y'a lamɛn ko vraiment ni an y'i lasɔrɔ plateau in sanfɛ an ka kan k'i ɲininka Ka da kan i ye kuma kɔrɔma fɔ kosɛbɛ kuma caman fɔla morceau in kɔnɔna na ɛɛ musola n'a ɲɛ bɛ an na an b'a fo insalaah k'a ɲini an filɛlibaw fɛ u k'a partager ka se fo musokɔrɔba yɛrɛ ma n b'a dɔn a bɛna lamɛn fana a bɛna lamɛn ɛɛ bi bi in na Prince Momo Kane i ko ka di musow ye kosɛbɛ cɛw b'a la dɛ ni kuma diyara an da an b'a fɔ i ko ka di diɲɛ bi bi in na mais ni e Prince Momo yɛrɛ ɲɛ dara i ka fanw kan a bɛ kɛ cogo di vraiment a ka di n ye parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ girin i nɔfɛ mm. i tɛna sanu d'a ma i tɛna wari d'a ma i tɛ se k'o sara o mm-hmm. tuma dɔw la ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ n critiquer u b'a fɔ e cɛ i tɛ ban appel dɔw la e cɛ karisa ni fɛn fɛn nana o bɛ sɔrɔ n k'a y'o to yen mm-hmm. mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i nɔfɛ i ko ka d'u ye de dɛ diɲɛ ye waatinin fitinin de ye i b'i ka tumani kɛ i bɛ tɛmɛ mais mɔgɔw bɛ girin na waati min na mm-hmm. i fana k'i ɲɛ jɔ mɔgɔw la voilà mais caman de bɛ kuma an bɛ message ci n ma WhatsApp kan i t'a lire baara ka ca ni tun bɛ WhatsApp wuli o cogoya la olu tun tɛna to ka dɔnkili dumanw mɛn parce que n'i tɛ studio kɔnɔ i ka kan ka hakili de jagabɔ o de ka fisa ni ko wɛrɛ wa ayi ok o b'a to an bɛna i ka titiri filanan min lamɛn inshallah k'o ma ko kanu kanu diɲɛ sigilen don kanu kan fɛn bɛɛ sigilen don kanu de kan an bɛ taa technicienw fan fɛ an bɛ jɛ ka i ka kanu lamɛn ni ala ta ka diɲɛ ka titiri lamɛn ka segin ka don kumaso nɔɔrɔma in kɔnɔ

Min na concertw programmé Côte d'Ivoire au moins sept concerts mais munna i ma a kanu ka concert kɛ mali la yan bon nin wagati na an ka baara dɔw de sigi sen kan parce que artiste i bɛ jate caman minɛ sinon projet min yɛrɛ b'an bolo ni wagati na u bɛ daminɛ di burukina burukina concert naani de ye n'an kɛ dɔrɔn bɛ segin n bɛ sɔrɔ ka labɛn sabati ye tournée internationale yɛrɛ ye san voilà donc euh, un peu un peu an tɛ girin ka don voilà inshallah ala k'a bɛɛ ɲa yarabi prince momo kane mm. i ko artiste caman ka di i ye vraiment i yɛrɛ ko i ka idole ka ca ouais mais an y'a ye waati dɔ la mm-hmm. an ka artisteba dɔ bɛ yen denmisɛnnin don i yɛrɛ ɲɔgɔn denmisɛnnin dɔ don a ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ka tɛmɛ k'a to o gɛlɛya kɔnɔ i ye a kanu ka morceau dɔ kɛrɛnkɛrɛn a tɔgɔ la n'o bɛ tali kɛ Van Guitare la hakilina in nana cogo di ani an b'a fɛ k'a dɔn mun de bɛ prince ani Van Guitare ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Van ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye fana an ma ɲɔgɔn ye mais quand même an ye ɲɔgɔn wele voilà bon ni jɔn bɛ baara kɛ tuma dɔ la i b'a kɛ ni ŋaniya de ye i ni mɔgɔ min bɛ baara kelen kɛ ni gɛlɛya y'a sɔrɔ d'a la k'a fɔ k'a ɲɔgɔn bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ donc n'a bɛ se k'a soutenir cogo min na a b'a soutenir ten voilà bon dɔnkili dara voix in na mais dɔnkili diyara ka dama tɛmɛ Oui an yɛrɛ y'o morceau in lamɛn, voilà, an ko vraiment i b'a sɔrɔ la k'a fɔ sûrement fɛn dɔ bɛ Van Guitar ni Prince Momo ni ɲɔgɔn cɛ, aa fɛn ba t'an cɛ, unhun, mais n t'a kɛ parce que on fait même travail unhun, an bɛ baara kelen de kɛ, unhun, donc ko min y'a sɔrɔ, unhun, Ala ka latigɛ don mais jɔn ka kan k'a bila a kunna diɲɛ ma don o don, unhun, ko ko bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ko min y'i balima sɔrɔ a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ donc n'i y'o bila i kunna dɔrɔn ça va voilà morceau in bɔ ni bi cɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye fana ayi an ma ɲɔgɔn ye parce que peut-être ale ka temps parce que ne bɛ n yɛrɛ ka temps dɔn cogo min n bɛ baara kɛ n'o de ye voilà sinon voilà sinon an kumana yɛrɛ an kumana yɛrɛ voilà baaraɲɔgɔnya yɛrɛ gasi la voilà ne y'a dilan o de kama Wala mɛ a ka di don na taa la i ni wajibi don ni saya ma teliya ka feat kɛ a bɛna kɛ parce que aw bɛɛ denmisɛnninw ye vraiment mali kɔnɔ bi tɔgɔ bɛ ka fɔ moi je pense que i ni taa ka feat kɛ a bɛ lamɛn kosɛbɛ n ntalen dɔ la bɔ nin de bɛ a b'i ka projetw la wa n'Ala sɔnna a ma hakilina bɛ n na hakilina bɛ n na inchallah i bɛ fɛ ya An b'i fo k'i waleɲumandɔn prince Momo Kane an ka tuma tɔ man ca mais o kama an yɛrɛ b'a kanu ni plateau ba in ale sanfɛ parce que an tɛ se k'i lasɔrɔ ka tila k'i bila ka taa ten savoir media a filɛlibaaw ɲɛnafilen don savoir FM lamɛnbaaw fana ɲɛnafilen don a ka di an ye prince Momo Kane yɛrɛ ka a kan duman in labila savoir media tɔgɔ la ani savoir FM tɔgɔ la inchallah cɛ n'a minɛ dɛ ko ɲani ye jɔn kan'i yɛrɛ faga ɲani ye ne ko ɲani ye maa kan'i yɛrɛ faga ɲani ye ko ɲani na tuma gɛlɛya jugu na tuma bɛ ɲɔgɔn na ni bɛ na tuma fantanya jugu na tuma bɛ ɲɔgɔn na ni bɛ na tuma wolodenntanya na tuma bɛ ɲɔgɔn na Ne ko ɲani mɔgɔ kan'i yɛrɛ faga ɲani ni ne ko ɲani jɔn kan'i yɛrɛ faga ɲani savoir media yo yɛlɛ olu de bɛ aritisi denmisɛnw wele k'u bɔ dibi la bɛɛ ɲɛ na ni maa min baara kɛ savoir fɛ taga ye n ye n kali ala la den ni don don caman e ɲɛ bi savoir wele savoir fm cɛ arajoso nin ɲɔgɔn na man ca teleso nin ɲɔgɔn dun fana man ca o ye juru ko di bi ta de ye prince fana ye ne ko sago ni jari ma dunya aw kana u yɛrɛ fa ɲani baba ɲani ye ban don dɔ mm. gɛlɛya na tuma ye ɲɔgɔn na mm. sɛgɛ jugu na tuma ye ɲɔgɔn na nafolotigiya na tuma don fantanya na tuma ye ɲɔgɔn na Ne ko ɲani jɔn kan'i yɛrɛ faga ɲani ye koba ye dakan nɔ nafolotigiya ye dakan ne bolo ni bɛ bi na ka na wolodenntanya ye dakan ne bolo ni bɛ bi na ka na furuɲɔgɔnntanya ye dakan ne bolo Ne ko ɲani jɔn kan'i yɛrɛ faga ɲani ye vraiment prince euh, momo kane bi bi na artiste denmisɛn min don cɛsirilen don kosɛbɛ a dɔnkilida kan ka di vraiment n b'i fo merci bien euh, i ka nin morceau duman in na mhm. ka euh, a kɛrɛnkɛrɛn savoir media ale ni savoir fm bɛɛ lajɛlen tɔgɔ an b'a dɔn an kanubaw kulo b'an kan na u bɛna an ka jaw fana lajɛ don nataw la an b'a ɲini kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to prince momo kan na kuma korona kosɛbɛ eh, san'an ka kɛnɛ kuncɛ n b'i fɛ ka fɔ i ka fanw ye folikan laban fana ka di an lamɛnbaw ani an filɛlibaw bɛɛ la vraiment n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mhm. ani n baaraɲɔgɔnw ani n ka manager mhm. Vieux Diawara vraiment il est courageux courage b'a la an b'a fo kosɛbɛ vraiment hali n'i y'an ye yan bi mhm. ale y'a sababu ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka da Siyaka Kulubali kan mhm. ani n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ Jakisi Kulubali o Kɛnbu bon u ka ca voilà Kɛnbu yɛrɛ ale y'an bilasira yan plateau kan yan donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kanubagaw parce que n'i y'a mɛn ko artiste mun y'i kanu olu don n'i bɛ fɛ k'a dɔn k'i kanulen tɛ han mhm. i bɛ taa tu kɔnɔ i bɛ taa sigi yen mhm. ni mɔgɔ b'i sɛgɛrɛ walima ni mɔgɔ b'i bin nɔfɛ i n'o dɔn hali ni fini b'i yɛrɛ la yen maa mago t'i la donc i b'a dɔn o la ko n'adamaden tɛ tu n'es rien donc an kanubagaw an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka cɛsiriw la mhm. hali san dɔtɔ n ye dɔ ka vocal lamɛn a y'a ci n terikɛ ma n terikɛ ye vocal in copier k'a ci n ma a ko ko e ko an bɛ ka kuma mɔmɛri fɛ whatsapp la k'a tɛ k'an lamɛn mhm. ko bon k'a fɔ a ye o mhm. ko diɲɛ bɛ wuli o tɛ kanu tiɲɛ koyi mhm. ko an tɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn a kɔ yan a y'a lamɛn o a m'a lamɛn o ko an kɔni y'a kanu n y'a lamɛn sisan sa n kɛra cogo dɔ la mm, parce que mɔgɔ man'i kanu kanu ye fɛn dɔ de ye i yɛrɛ t'a kɛ quoi i yɛrɛ tɛ kanu kɛ a banna adamaden yɛrɛ c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a fɔ cogo min e yɛrɛ se tɛ kanu in ye donc i bɛ mɔgɔ dɔ kanu ten k'a sɔrɔ e se tɛ n'i y'o tigilamɔgɔ ye dɔrɔn e kan k'o kanu ja o bolo de quoi asa ni degunnen don n'i y'a minɛ minɛko cogo dɔ la a b'a degun voilà y'a dɔn kanubagaw ka foli dan t'a la bɛɛ lajɛlen folen don parce que mɔgɔ min kanu de b'i sɔn mɔgɔ min kanu de b'i ladiya o kɛra an ka dɔnkili laban ye mm. mɔgɔ min y'i kanu de b'i ladiya bari mɔgɔ min kanu b'i ladiya o b'i sɔn o bɛ k'i fɛ o b'i dɛmɛ k'i ka degun voilà voilà a bɛ segin n'i ka fɛn bɛɛ ye c'est ça Prince Momo Kane an ka tuma koronna an bɛ foli di an filɛlibaaw ani an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma k'aw lajira k'a fɔ nin tun ye aw ka artiste ba ye an ka plateau ba in sanfɛ ni o bɛ tali kɛ Prince Momo Kane la vraiment ni awa i k'a dɔn a tɔgɔ kɛlen bɛ ka kɔbaw ni babaw tigɛ bi bi in na ka d'a kan denmisɛn min don a cɛsirilen don ni awa i k'a dɔn k'a fɔ aw mago bɛ a la a ye wulikajɔw sabati a ka se a ka manajɛri ma inchallah an bɛna manajɛ ka nɛgɛjuru sira labila o tuma an tɛ bɔ yan ni an ma foli di princesse ma n'an ma foli di i furumuso ma parce que vraiment a kana na taa ɲɛkun bɔ a kana na taa dimi an kɔrɔ o tuma an bɛ foli di a ma yan a fana bɛ k'an lamɛn nin waati na maa minnu bɛna an lamɛn kɔfɛ u bɛ se ka mm. Prince Momo Kane wele 79 39 65 58 an bɛ segin a kan 79 39 65 58 O y'a ka manager ka nɛgɛjurusira ye, manager ye vraiment minnu mago bɛ Prince Momo Kane na vraiment, o tuma jɛmukan in bɛ labɛn ka lase aw ma Savane Media ale awa i k'a dɔn bɔlɔlɔsiraw kan, unhun, araba o araba nɛgɛ kanɲɛ tan ani wolonwula ntɛnɛn ma gosi ka na bila nɛgɛ kanɲɛ tan ani wolonwula la aw denkɛ an'aw balimakɛ Sidy Lamine Sidnɛ ale fɛ ka bi jaaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Dramane Djire an'a ka équipe dafalen o tuma an bɛ dugawu don kɛ yarabi Ala ka san kura jira an na ka d'a kan nin bɛ dansigi kɛ 2022 ale jɛmukanw na inchallah san kura nata an ka dɔgɔkun maa welelen o bɛna bɛn Yusufu Tapo ma zikiri Yusufu Tapo a tɛ kɛ basi ye min ni an'an bɛ dɛsɛ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ